ihe anụnwa bụ udu mmiri ndị be anyị ndewonu ihe anụnwa bụ udu mmiri ka anyị nọ n'enu ya kịta ee ọ bụ na i nee anya ị ga-afụ na mmiri na-ezo ee ị fụrụ ezigbo ikuku mmiri na-efe nnukwu ikuku mmiri na-efe mana anyị nọzi n'obi kịta mmiri anyị na-ezonu kpefere ka esiri anyị n'obi a ee iyi afọ mgbụrụ mmụọ na-ekwu okwu a anyị wee bịa mụọ ọkụ ngwa ṅaa ntị ka m kọwara gị ihe o ji wee bụrụ na ị fụ na nne gị na-aya ahụ taa nne gị a na-eme na arụ arịrọ mama m na arụ arịrọ my mother arụ arịrọ my mother ị fụ nne gị anụnwa asị ị na-ebe taa na-ejezi na-atụfu ego n'ụnọ ọgwụ na arụ arịrọ ma ọ bụ nna gị ọ gị mere nne gị ihe ọ na-aya ị fụrụ ọya mama gị na-aya aka gị dị ya m ma agwa gị ka o si abụ ọ gị kọzụrụ mama gị ọya maka na anyị nọ n'oge udu mmiri ọnọdụ anyị nọ n'udu mmiri a na ụdị mmiri a na-ezo esepụ aka bụ ọnọdụ mmiri na-abụ ọ na-ezo agụrụ agụrụ a na-enye nne na nna nsogbu n'ezinụnọ agụrụ a na-enye ha nsogbu n'ezinụnọ ọkwa ị fụrụ ya mana ọ bụrụ na i nee anya ị ga-ama oyibo chere ọ bụrụ na i nee anya ị ga-ama na dịka anyị nọ n'ọnọdụ a n'ahụ kedu ihe ọ dị ka ị ga-emere nne gị ọ bụrụ na o wee bụrụ na ihe m chọrọ ịkọwa dịka m gwara unu ka m kọwara gị otu o si bụrụ ọ gị turu nne gị na nna gị ọya nke mbụ na ọya i turu nne gị na nna gị nke mbụ bụ nne gị na nna gị zụrụ gị ka ị nyere ha aka n'oge nka ha mana ọga ị dị enyere nne gị aka n'oge nka ya nke i ji enyere nna gị aka n'oge nka ya nee ka o si wee dị ka ị ma ma ọ bụ eziokwu ọya mama gị na-aya taa ihe mama gị na-aya bụ agụrụ ndị mama na-aya ọya ndị mama na-aya ọya dị ndị mama 1000 850 na-aya agụrụ ndị mmadụ ada ene nne na nna ha anya achọrọ m ka m kwuo nke a ka o wekwa gị anya o ndị nne na nna ada ene ndị ụmụ anyị ada enezi nne na nna anya ọ bụrụ na ị na-enezi nne na nna anya i rie nni na be gị ebe i bi na Lagos make sure na mama gị riri nni that day ma ọ bụrụ na ị chọrọ ile dị anya onye mụrụ gị ihe imirikiti ndị nne na-aya na village bụ agụrụ ihe a nọ n'ihe a kịta bụ ọnwa June July abaibe ọgọst ọ katụba mma ugbu a ndị nọ na vileji na-aya ọya agụrụ ha na-aya ọya ego ọ ụkọ ego ka mama gị ji nọ n'ọnọdụ ahụ ọ nọ taa mana taa ị na-ebutezi na-agbagharị n'ụlọ ọgwụ na-espendi ego ị na-achọ onye ga-ana gị aka na ya na-atraị n'isi mma gị ụdị ụdị mmiri a- mmiri a na-ezo kịta na-eme na agụrụ na-adị n'ime obodo i ruo n'ime obodo ee agụrụ adịgo wee wee wee n'agbanyeghị na e nwego ọka na ihe ndị ọzọ mana agụrụ ha na-aya bụ agụrụ kash agụrụ kash adịgo n'obodo agụrụ kash ihe na-eme mama gị o ji bido arụ bụ ụkọ ego na eneghị eledo ya anya anaghị enyezu parents afọ na-eme parents ji ada ọya o nwere ndị nọ na o were 5000 o zigara mma ya 5000 ọ sị na ya zigara ya ego last month just like that last month i zigara ya 5000 iwerefere ya nwaanyị a na-ayaba agụrụ ọ nọrọzi ọ na-eche ị na-eriju ma ga-enye ya nwaanyị i riju na i kwesịrị inye ya ọ na-eche ya nna gị na-eche ya ha ncha niile ebe o nwere age ga mmadụ toruo ọ pụọ n'iche ihe ọ ga-eri n'abalị a na-akafe ya akafe o kwesịgo ịbụ gị ga-eche ihe mama gị ga-eri n'abalị ya na papa gị ga-eri n'abalị a na-eme ya ntofe ya kpatara ị hụ n'ụzọ o si wee bụrụ gị mere nne gị na nna gị ọya maka gịnị i de eledo ya anya i mere ụkọ ego nakwa ụkọ nri agụrụ 5000 ka i zigara kemgbe last month ụfọdụ ada ejeri chaa chaa ụfọdụ ada ajụdo ese chaa chaa then ọ bụrụ na mma gị abazi ịda ọya mgbe i je ebupụtazi ego bugharịba ya mm. ọnwa anwụọ i jezie kpọbazi okeshọn rụgharịbazi ụlọ tinye ya na mọshụarị ọ dọrọzie dia arụgharị ụlọ ọfụọ kpọba ndị egwu kpọba ndị ọyọ kpọba ndị dị iche iche asụwazie ego ahụ akwụ while ị mara nwaanyị ahụ agụrụ mere o ji wee daa ọya nye mma gị ihe nye papa gị ihe e nwere ha ji sere ụnụ ya bụ anyị nọ n'obi na-afụ ọkụ na-anata ahụ anyị n'ọkụ bikos ihe anyị n'ebe a bụ anyị na-echetara gị ka ọ dị mgbe gboo ya ka anyị na-eme n'ebe anụwa ebe ị na-anụ onu anyị na ebe i si afụ nke a taa bụ nakwa onye na-anụ onu ya ezelọma na obi eziokwu ka nnọ ihe a mana iji wee mee ka ị mara ọ ka e wechigatara gị ọdịnala na omenala igbo ka o si wee dị ị ga-emesịa fụ ihe dị iche iche na chanel a ị mara anyị ka bidoro ọfụọ i nweta ihe ọbụla anyị merụ just shia ya to your friends ọ ka o wee maa mma ngwa ndewo mara icheta ahụ ka i cheta nne gị cheta nna gị a nọ n'oge julaị tụsara na ha aka ego tụsara na ha aka nni na o nwere ike ọ ma ka ọ ga-esi agwa gị ya ndewonu